onwe aja m chọ ka ụnụ chụọ this ritual bụ aka na ogheri ọgba na uke amoosu ọgwụ agwọrọ agwọ ọ na-enye gị nsogbu chụọ aja chụọ aja ya afụ ihe dị iche ya bụ the last month of the year ka ị nọ ihe a a na-enwe lot of challenges a na-enwe lot of ife ọjọọ wetara m akwa akwa akwa black half yards dị okay igote nkata igote nkata itinye nkata na you can do it anytime you can do it in the morning in the afternoon but don't do it in the night o ịchụ aja inwe ike dọba ya n'ilo abanizi ibupụ ya ịnụrụ tinye ya ona iwe were ọjị iwere ọjị kpọkuo chukwu okike abịama kpọkuo chi gị kpọkuo mmụọ gị na ha so for example na ọ mụ na-eme akpọkuo m chi m kpọkuo ọla mụ na ha so kpọkuo mmụọ niile mụ na ha so ọkwa ọjị ka m ji ana m agọkwanụ ọfọ na ọnwa disemba abalị ife m na-agọ n'isi m bụ ogologo ndụ na arụ isi ike ụmụ m ogologo ndụ na arụ isi ike tata ka m na-agba aja ọgba na uke aka na ogheri aka na ogheri mmụọ aka na ogheri mmadụ ọgba na uke mmụọ ọgba na uke mmadụ ife ike ife iyi ndị amoosu ndị ji efe mere abalị ndị ji abalị mere efe ọchụchụ mmụọ ọchụchụ mmadụ ndị zubere ka ihe ike mee mụ na ezinụlọ na ngwụcha afọ a a sị na tata ka m na-eburu ya na-ebuchighara ha ihe ọbụla ga-egbochi ife ọma m niile tata ka m na-ebuchighara ha ikpebe ihe niile ị ya ekpe kpechịcha ịwa ọjị awa tinye n'ime ebe a iwe were akpati sị na agaghị anụ akụkọ ọjọọ na ezinụlọ gị ikpebe ihe niile ị ya ekpe kpechịcha itinye iwe were nzu na edo iwere nzu na edo iwe were ya wee kpee ekpere ikpecha ekpere tinye ya n'ime nkata iwe weta adụ ụfọdụ ya bịakwa kịta what is the name of this in English jee na village gaa chọọ ihe bụ afa na English adụ weta adụ ịsị ndị ilo gị ha rie adụ duo onwe ha ya nwaba amosu nwaanyị amosu nwoke sị na ịgaghị aṅụ mmiri tọgbọ iko ya nwaba uke nwoke uke nwaanyị sị na ịgaghị aṅụ mmiri tọgbọ iko na tata ka ị na-asị ha rie adụ duo onwe ha ka ihe ike na ihe iyi nke ha na-eme ya ebe ị nọ ka o bie ime gịnị itinye ya na ya iwe weta agba agba anụ ọ bụ agba ihe mberede okporo ụzọ ka a na-akara gị ị ya esi Lagos nataba ị ya esi obodo oyibo nataba asị ka ihe ọjọọ mee gị maọbụ ka e kidnapụọ gị maọbụ ka a kpọba gị ọfịa ikpebe ikpebecha ịkasasịa agba ahụ itinye iwe weta hot sị na ezinụlọ gị agaghị afụ ihe ike ikpe ekpecha itinye iwe weta akwa were akwa wee kpee ekpere ikpe ekpecha itinye iwe weta akị akị ụfụrụ ụfọdụ amaghị ihe a na-akpọ akị ụfụrụ ụfọdụ ya bịakwa bịa jụwa m ya n'oyibo empty uh, palm kernel empty palm kernel nke ife adịghọ n'ime 7 pieces ka ọ ya adị were ekpe ekpere ije n'ebe a na-ele spiritual item ị ya afụcha ihe niile a ikpe ekpere kpecha ewe ịnya iweta ego ego ayọrọ 4 ego ayọrọ 4 ịfụrụ ya 4 ya na ego igwe ofu mkpụrụ ịsị na tata ka iji ego a wee na-agba isi gị na-agba isi ezinụlọ gị na-agba ihu afịa gị ihu ọrụ gị na-agba ihe ọ bụla itinyere aka na ha agaghị aba n'akụkọ ọjọọ na ngwụsị afọ a na ha agaghị aba n'akụkọ ọjọọ na ngwụsị ọnwa disemba na ụnụ ncha niile ya adị ndụ baa n'afọ ọfụọ shọpụ gị agaghị agba ọkụ ihu afịa gị agaghị agba ọkụ nsogbu agaghị adị n'ebe ị nọ i kpee ekpere kpecha ewunye ya i wee wetara m afịfịa a bụ ihe a na-akpọ ihe a bụ ijite ijite na dada na ụla ị fụrụ afịfịa na-abụ a vidiooro m ya ọfụma ị fụrụ ya ijite a na-abụ lee ya ị fụrụ ya malụ nke ọfụma i wee ijite a na-abụ sị na tata ka ị na-ejide ndị ilo gị ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị okeke okoye okafọ okonkwọ sị na ị gaghị aṅụ mmiri wee tọgbọ iko mgbeke mgboye mgbafọ mgbenkwọ sị na ezinụlọ gị agaghị aṅụ mmiri tọgbọ iko na tata na ị machiene ha ị machiene ndị ilo gị ndị ajọ obi ndị na-ekwu okwu ọjọọ gbasatara gị ị machie tinye hmm? ị machie tinye ka ị na-amachi ihe niile ka ị na-etikọ ihe niile i jee gote ihe ihe adọrọ na ihe a bụ uriom ọkụkọ achọghị m ka o mee mkpọtụ na vidio uriom ọkụkọ ụmụ sịsị ọkụkọ ọkụ a mụrụ ọfụọ i gote ya n'afịa were kụchasịa ahụ gị kụchasịa ahụ gị niile kụchaba ya kụchacha nye ya n'isi tinye ya i gotere m okorobịa ọkụkọ onye a na-akpọ oke ọkpa nke a bụ oti nku ka a na-akpọ ya oti nku eghe ọnụ ọkụkọ ahụ akwabeghị akwa gote ya were wee machasịa ahụ gị were kpee ekpere kpechacha ekpere ị dọrisie ndị sị ka a dọrisie anụ gị n'ilo ndị sị ka okporo ụzọ rie ọbara gị na tata ka ị na-ebupụ ha ncha niile sị na okporo ụzọ agaghị eri ọbara gị na ezinụlọ gị i mee gịnị i were ya wee kee i kebe ya kechachachachachaa i buru ya bupụ n'ogologo ụzọ ma ọ bụ i tii ya na dustbin you can put it inside the gutter ma ọ bụ mbize ebe ọ bụla i tinyere ya ọ dị okay i bupụzie ya ị pụta i wee were kandụl blak ya wee kpebe ekpere na o nweghị onye i mejọrọ onye ọbụla sị na ọchịchịrị ya agbachi na be gị onye ọbụla sị na ọchịchịrị ya agbachi ihu afịa gị onye ọbụla sị na ọchịchịrị ya agbachi ma ụmụ gị na tata ị na-amụ blak kandụl a ka ọchịchịrị a jekwulu onye a na tata ka ị na-akasa izuzu ọjọọ niile ha zuru n'ebe ị nọ i kpebe ekpere a kpecha tọnụọ kandụl a upside down i wee mụọ ya bifọ ị na-abazi be gị na-awụcha ahụ na-emechi ihe niile ị na-eme kandụl enwucha i jebele onwe gị ọ bụrụ na i jee be dibịa a gwa gị ego na-eji agba aja no be pesin go tell you make you do am chukwu ya etinyere gị aka i mee ya ị ya-afụ ihe dị iche n'afa chukwu na aja ala igbo isee